ndi wina aliyense amene akumutsatira kufikira tsiku la kiyama Ah, lero ndi tsiku linanso limene tikhale tikukambirana insha allah mu buku limeneli la riyadhi salihin limene adalilemba mwini wake ndi uja annawawi m'buku limeneli mu episodi yoyamba tinakambirana nkhani yokhuzana ndi ikhlas pambuyo pofotokozerana kuti timudziwe kuti kodi annawawi ndi ndani komanso eh, ulendo wake kapena kuti umoyo wake unali otani ndipo lero tsopano tili mu episode yachiwiri imene tiyang'anenso khomo lina m'makomo ofunikira amene annawawi adalemba ndipo khomo limeneli ndi babu attauba khomo lokhuzana ndi toba ndipo annawawi khomo limeneli anayamba kufotokoza zomwe adalankhula maulama rahmatullahi alaihim kunena kuti attaubatu wajibatu min kulli dhanbin kuti ndithu toba kapena kuti kulapa machimo ndikofunikira ndi lamulo lokakamizidwa ku tchimo lina lililonse tchimo olo likule olo lichepe munthu uyenera kupanga toba fain kanat lmasiyati baina alabdi wa baina allahi taala ngati tchimo limene munthu wachitalo lili pakati pa munthu ndi mulungu allahu subhanahu wataala kutanthauza kuti tchimo lina limatha kuthekanso kukhala kuti likulumikizana ndi zolengedwa za allah subhanahu wataala makamaka munthu kapolo wa allah subhanahu wataala ndi akuti ngati tchimolo lili lokuti likukamba kapena lili pakati pa munthu ndi allahu tabaraka wataala ndiye kuti tchimo limenelo lili ndi mashurut kapena kuti macondition atatu chabwino abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala tisanaone makondishoni atatu amenewa ndikufuna kuti tifotokoze kuti kodi tikati mawu oti tauba amatanthauza chani mawu amenewa akuchokera ku chiarabu kunena kuti taba yatubu kuti wabwerera yani munthu akabwerera ndiye kuti ameneyo wapanga toba koma tsopano zikamakambidwa kumbali yokhuzana ndi dzina limene lingati pa sharia ndiye kuti limatanthauza kuti arrujuu min maasiyati llahi taala ila taatihi kuti munthu ubwerere kuchokera mukumulakwira allah tabaraka wa taala pochita tchimo ndipo ubwerere tsopano kukhala munthu omutsatira kapena kuti otsatira malamulo a allah tabaraka wa taala Balongo olemekezeka, An-Nawawi adaika mashurutu atatu kapena kuti makondishoni atatu ku tauba imene ikukhudzana kuti munthu toba yake ilandiridwe ngati tchimolo walakwira wamulakwira mulungu allahu subhanahu wataala adaika makondishoni atatu kondishoni yoyambirira an yuqlia ani lmasiya ayenera kusiya tchimolo ngati amachita tchimolo ndi akunena kuti wapanga tauba ayenera kulis- kulisiya tchimolo okay shart kapena kuti condition yoyamba ndi imeneyo condition yachiwiri an yandama ala fiiliha munthu ameneyu adandaule kuti anachitiranji tchimo limeneli adandaule kuti anachitiranji tchimo limeneli ndipo chinthu chachitatu an yazima ala an la yauda ilaiha abadan munthu ameneyu atsimikize mu mtima mwake kuti sazabwereranso kuchita tchimo lofanana ngati limeneli mashurutu atatu amenewa kapena makondishoni atatu amenewa ndi amene adafotokozeredwa ndi annawawi kukhala ngati kuti munthu kuti ukhululukidwe uyenera kukwaniritsa malamulo atatu amenewa ngati tchimolo lili pakati pa iwe ndi allahu subhanahu wataala chabwino ndiye pali machimo ena amene munthu umatha kuchita omwe tchimolo likuonjezeraponso haki kapena kuti right ya munthu chitsanzo cha tchimo loyambirira lija tinene kuti mwachitsanzo swala swala ndi haki ya allah subhanahu wataala ndi right ya allah tabaraka wataala kuti munthu uyenera kuswali ndiye munthu sumaswali ukufuna upange toba kuchokera mu kusiya kwako swala ndiye kuti zofunikira zake ndi zitatu zimenezi chinthu choyambirira kusiya tchimo limenelo yani ndiye kuti uyambe kuswali chachiwiri udandaule chifukwa chani sumaswali chinthu chachitatu ndiye kuti utsimikize kuti basi kutsogolo kuno suzasiya swala chitsanzo cha tchimo limene mkati mwakemo mukuonjezera right ya munthu munthu mwachitsanzo unatenga ndalama kwa munthu kaya ndi mwangongole ndikutsimikiza kuti basi sindizambwezeranso amene uja kapena iyayi kuba kumene munthu wakusungisa chinthu iwe ndikumubera ndiye kuti chinthu chimene chija pali wani right ya allah subhanahu wa taala yakuti wachita chinthu chimene mulungu allah adakuletsa komwe ndi kuba chachiwiri wakhuzaponso right ya munthu imene inali kwa iyeyo possession kuti anali ndi ufulu okhala nacho chinthu iweyo wampanga deprive wamuchotsera mwayi okhala nacho chinthu chija ndiye kuti palowa ma rights awiri ndiye kuti titenge ma condition onse amene taatchula aja atatu omwe akhudzana ndi right ya allah subhanahu wataala ndiye tionjezere pamenepo tsopano condition ina yomukhudza munthu uja amene tamulakwira uja ndipo condition imeneyi ndi yakuti munthu ameneyu ayenera kubwenzeretsa kapena akabwenzere chinthu chimene iyeyo adatenga adawononga kapena chimene anabacho akambwenzere mwini wake now zimatha kupezeka kunena kuti mu situation zina kuti munthu uja mwina adachokapo okay adamwalira tiyerekeze choncho ndiye ngati munthu adamwalira choyenera kuchita nchakuti inuyo mutenge ndalama ija kapena katundu amene inu mudamubera uja mukapatse amene ali mawaratha ake amene adalowa m'malo mwa chuma chake chifukwa ndi right yawo ndi haki yawo imeneyo ngati munthuyo mwina ali moyo kapena adango kapena mwina mwake chabwino adamwalira komanso mwayesa kupanga trace mwayesa kuwafufuza achibale ake simukuwapeza ndiye kuti inuyo chofunikira ndi chakuti mupite mutenge katundu ameneyu mumpereke muso- kukhala ngati sadaka lillah kuti mumpereke kukhala sadaka koma ndi niya yakuti sawabu zake zimpeze munthu uja amene inu munambera uja ndipo maulama amanena kuti ngati zitapezeka kuti mwachitsanzo mwapereka sadaka ija kuti ndi lillah kuti mulungu allah subhanahu wataala amuyankhe iyeyo chakapena kuti ikhale m'malo mwa iyeyo kuti sawabu zipite kwa munthu ameneyo ndiye kenako wazatulukira after miyezi kapena zaka inu pambuyo poti mwapereka maulama amanenabe kuti inuyobe mukuyenera kuzabwenza chumacho ndiye kuti sadaka ija izakhala kuti ndi yanu tsopano kuti munachita ndi inuyo sheikh muhammad ibn uthaimin rahmatullahi alaihi adatchulapo pa makondishoni amenewa ataona adanena kuti bilhaqiqa kuti koma kunena zona zenizeni makondishoniwa ndiye kuti titha kuonjezeraponso awiri kondishoni ina imene adaonjezera kukhala ngati choyambirira ndiye al ikhlas kuti munthu ayenera kuchita ikhlas kuti pamene akupanga toba apange toba ndi cholinga chofuna kumsangalatsa allah subhanahu wa taala chifukwa nkutheka pali ena atha kupanga toba ndi cholinga chongofuna kungowasangalatsa anthu zimenezo zimatha kuchitika kuti iyayi basi ineyo mwina pamuzi pano akundisala chifukwa choti ndikumamwa mowa ndiye kenako no pofuna kuti usasalidwe ndikunena kuti basi ine kuteroku ndalapa panopa kwa mulungu kuti nsazamwenso mowa ndiye ukakhala mmuzimo osamamwa mowa koma ukapita kuseri kukamwa mowa kusonyeza kuti toba yako ija inali yofuna chisangalalo cha anthu osati chisangalalo cha allah subhanahu wataala condition ina imene adayionjezera ndi ya yokhuzana ndi nthawi kuti kodi nthawi imene akupanga toba munthuyu ndi nthawi yanji ndi nthawi yokuti iyeyo ndiyoyenerera kupanga toba ndiyoti angalandiridwe tauba yake pa nthawi imeneyo kapena si nthawi yoti iyeyo atati wapanga tauba mulungu allah subhanahu wataala angazamulandire toba yake mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama adatiuza mu hadith yokhuzana ndi tauba imeneyi kuti allah subhanahu wa taala amalandira tauba ya munthu ma lam yugharghir ngati munthuyo mzimu wake sudafike pa kholingo yani pa khosi kusonyeza kuti allah subhanahu wataala amalandira tauba ya munthu ma lam yugharghir mzimu wake usadafike pa kholingo kuti tsopano akuwutulutsa mzimu chifukwa chani toba imeneyo imachitika ngati desperate munthu akuchita mwa desperate kuti there is nothing left for me palibenso chomwe chasala kwa ine kungopatulapo kuti ndingopanga toba imeneyi chifukwa choti umoyo watani watha muona kuti toba imeneyi ikukhala ngati yachinyengo okay so ndikuona situation imeneyi kapena nthawi imeneyi ndiye munthu wina aliyense khas kuti yapadera kwa munthu wina aliyense kuti amene akufuna kuti apange toba pakadali pano kuli bwino apangiretu chire pa nthawi imene ali umoyo wangwiro komanso umoyo wabwino kwambiri wathanzi mu nthawi ina imene ili general time ndi nthawi imene mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam adatiphunzitsa kuti toba sizalandiridwa pa nthawi imene dzuwa litazatuluke kuchokera kumadzulo kupita kummawa dzuwa likazangotuluka kuchokera kumadzulo kupita kummawa basi khomo la tauba lizakhala kuti latani latsekedwa Chinthu chimenechi ndi chofunikira kuti munthu uchimvetsetse kwambiri. Mu nthawi imene zizindikiro zina za Allah subhanahu wa ta'ala zitazaoneke, ndipo mu nthawi imeneyi sichizathandiza china chilichonse kumbali ya tauba kuti munthu wapanga tauba kapena sanapange tauba chifukwa chonena kuti chani munthu ameneyu anapanga tauba mu nthawi imene ili yomwe singalandiridwe tauba yakeyo chifukwa chakuti nthawiyo tsopano yatha nthawi imeneyi ndi nthawi imene anthu atazaone kuti tsopano iye bwana tibwere kwa mulungu poona kuti zinthu uh, zasokonekera tsopano dzuwa latulukira kumadzulo likupita tsopano kummawa allah subhanahu wataala akulankhula mu qur'ani kuti walaisat taubatu liladhina yamaluna sayiati hatta idha hadara ahadahum lmaut qala inni tubtu lana kuti ndithu sili toba kwa aja amene amakhala akugwira ntchito zoyipa mu moyo wawo wonse akhala akugwira ntchito zoyipa mpakana pamene sopano mmodzi mwa iwo imfa yamfika ndi pamene amanena kuti sopano pano ndikulapa ayi imeneyo si toba eh? kuphera mphongo makama kuphera mphongo pansi kumbali ya hadith ya mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama imene adanena kuti ma lam yugharghir eh? kuti allah subhanahu wa taala amalandira toba ya munthu as long as munthuyo umoyo wake sudafike pa kholingo komanso mu ah, hadith imene eh, tinafotokoza ija

kufikira pokhapokha dzuwa litadzatuluka kuchokera kolowera dzuwa yani kuzambwe allah subhanahu wataalanso akulankhulanso potsindika nkhani imeneyi mu surat al-an'am vesi yake ya 158 baadaudhu billahi min ashaitani rajim yauma yati badu ayati rabbika kuti tsiku limene zizafike zina mwa zizindikiro za allah za mbuye wako la yanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ndithu tsiku limenelo siingathandize mzimu wa munthu sungathandizidwe chikhulupiriro chake kapena chikhulupiriro cha mzimu sichingathandize mzimuwo ngati mzimuwo sunali woti sudakhulupirire m'mbuyo mwake min qablu au kasabat fi imaniha khaira kapena sudachite mu chikhulupiriro chake zinthu zimene zili zabwino yani sunapeze mu chikhulupiriro chake zinthu zimene zili zabwino abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala ibn kathir ndi pamene adatumiza kapena kuti adavumbulusapo mavesi ochuluka kwambiri okhuzana ndi nkhani imeneyi yokhuzana ndi tauba ndipo allahu tabaraka wataala akulankhula kunena kuti watubu ila llahi jamian ayuha lmuminun laalakum tuflihun kuti bwererani nonse inu asilamu kwa allah okay pobwerera posiya sambi zonse inu amene muli okhulupirira laalakum tuflihun kuti mukhale anthu opambana surati nur vesi yake ya 31 aya imeneyi muyiona kuti muli phindu lochuluka kwambiri koma tisanapite ku phindu lina tibwerere m'mbuyo mwakemo muona kuti muli ma aya awiri amene akukamba zokhuzana ndi malangizo kwa asilamu achimuna komanso malangizo kwa asilamu amene asali achimuna yani achikazi kumbali ya kupenya komanso kuzisunga thupi lawo yani kusunga maliseche awo ndi kuziteteza bwinobwino kuti asamachite zinthu zimene zili za haramu ndipo kenako allah subhanahu wataala akutsindika kunena kuti mupange toba inu asilamu kubwerera kwa allah subhanahu wataala mwachonse chimene laalakum tuflihun kuti mupambane ndipo muona kunena kuti kawirikawiri ngati pali tchimo limene anthu ambiri amakonda kulichita kwambiri mulungu sikuti adangochita izi mwachabe ayi koma anadziwa kuti anthu ambiri tchimo limene likumakhalapo ndilokhuzana ndi kusatsitsa kapenyedwe ka zinthu yani makamaka kuonetsetsa kwambiri akazi akamadutsa ndiye kuti munthu kukhala busy kuyang'anitsitsa chimodzimodzinso azimayinso kuwayang'anitsitsanso azibambo mbali inanso mwinanso ngakhale zisali kuti ukumuyang'ana munthu wamoyo koma ukuyang'ana chithunzi chake zimenezi zikumachitika achinyamata ambiri angakhale azibambo amene mmanyumbamo mwina amakhala bize mmafoni kumaona zithunzi zolaula ndiye kuona allah subhanahu wa taala amalankhula mu vesi za mmbuyo mwakemo kul lilmuminina yaghuddu min absarihim wayahfadhu furujahum mu aya ina kul lilmuminati yaghdudna min absarihinna wayahfadhna furujahunna okay kuti awuze okhulupirira achisilamu achimuna kuti azitsitsa maso awo komanso asunge maliseche awo awuzenso okhulupirira achizimayi asunge maso awo azitsitsa maso awo komanso azibisa maliseche awo zinthu zimenezi ndi zimene muona kuti zinali fitina yayikulu kwambiri

si bwino kuti munthu wachimwa mulungu allah subhanahu wataala wakubisa ndiye uzikaonetsera kwa anthu kupatulapo ngati tchimolo lili lokhuzana kuti pali haddi pali chilango chomwe uyenera kulandira pa dziko lapansi pano kuti ukupita kwa waliyul amr kwa mtsogoleri wa chisilamu kapena jaji kuti akapange kisasi yani akakupatse haddi yako

ozionetsera ndiye akunena mtumiki sala salam ati ayamala rajulu billaili munthu kugwira ntchito usiku amalan yani ntchito ina iliyonse yomwe ili yoyipa thumma yusbihu wakad satarahu llahu fayaqul ndiye kenako kumuchera munthu ameneyo pomwe mulungu wamubisa yani wamuvindikira sanamuonetsere kwa anthu wamuyikira chotchinga fayaqulu ndiye kenako ndikumanena kuti ya fulani iwe munthu kapena eeh iwe amiltu lbarihata kadha wa kadha ine ndinagwira ntchito yakuti yakuti usiku e amwene zimene zimachulukira kwa achinyamata kwa wina aliyense sitikupanga uh, specify ayi koma wina aliyense pali anthu oterowo okuti akagwira ntchito yoyipa usiku pokucha kummawa ndikumanena zimene anachita e, amwene inetu zomwe ndachita zakuti zakuti zakuti zakuti Okay, ngati mwaona kuja kwagumulidwa ndachita ndine kapena kwabedwa ndaba ndine kapena iyayi zinthu ngati zimenezo zimene zimatchedwa mujahara chifukwa chani ngati umma wonse uzakhululukidwa kupatula munthu ameneyo chifukwa kuti munthu ameneyu mu njira ina akupanga encourage sin akuphunzitsa ndi kuwaonetsera anthu mmene angathe kumachitira machimo pa dziko lapansi pano ndiye munthu ngati ameneyo mulungu allah subhanahu wataala samankhululukira abale anga olemekezeka mwa allah subhanahu wataala uh, kuzera pa mauthenga amenewa muonanso kuti pali mfundo yos- yofunikiranso kwambiri kumbali ya kulapa kumeneku mfundo imeneyi ndi mfundo yokhuzana ndi kuti munthu uyenera kulapa ndithu ndi kutsimikiza kuti usadzachitenso An- annawawi rahmatullahi alaihi adapereka mahadithi osiyanasiyana amene ali pa nkhani imeneyi amene tiyalongosole

kokwanira ka 100 times hadithi imeneyi muyiona kuti ndithu uh, ikulimbikitsa kuti kupanga toba ndi wajibu ndi chinthu choyenerera komanso toba imeneyo mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallama akufuna kuti achite kutiphunzitsa pa iye yekha kuti nayenso zimenezo ndi zimene amachita sikuti mtumiki adali kuti walakwitsa pamene amapanga toba iyayi mulungu allah tabaraka wataala adamukhululukira kale machimo ake amene angatsogoze ndi amene sadachite koma kunali kufuna kutiphunzitsa ifenso kuti tizikhala olimbikira kupanga tauba allah tabaraka wataala amasangalala kwambiri ndi tauba ya munthu mu hadithi ya anas bin malik al ansari yemwe adali otumikira kumtumikira mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama adanena kuti mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallama adalankhula kunena kuti lillahi ashaddu farhan ndithu allah amasangalala kwambiri bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi kwa kuchokera ku toba kapena kuti kulapa kwa munthu pa nthawi imene akulapa kwa iye mulungu min ahadikum kuchokera mwa mmodzi mwa inu kuposana tauba ya munthu mmene uh, adachita izi yani munthu amene adali pa ulendo adakwera chokwera chake ndipo chokwera chakecho adayika katundu wake wa pa ulendo wake yani zokudya ndi zina zonse ndiye adafika ku desert kokuti komwe kuli anthu ndi kutali kwambiri adafika ku desert mmene anafika pa mtengo ndikuti "Ah, basi ndipume pamenepa ndiye anagona tulo pamene amadzuka anadzidzimuka kuti chinyama chake chathawa sakuchionanso zakudya zake zonse zimene anasungira pa ulendo palibe palibenso kwina kulikonse kumene angatani angapeze chakudya ndi thandizo ndiye akuti munthu ameneyu anakhalano tsopano munthu woti waluza hope chiyembekezero alibe ndikuganiza kuti kuyambira lero basi apa ndiye kuti ndimwalira kenakono tulo lidampeza pamene amadzidzimuka kudabwa chinyama chake chija chabwera chayima poteropo ndipo chifukwa cha chisangalalo kwambiri munthu ameneyu ndikudzanena kuti o ambuye mulungu anta abdi wa ana rabbuk inu ndi kapolo wanga ine ndi mulungu wanu allahu akbar chifukwa cha kusangalala kwambiri munthuyu mpakana kumupangitsa kuti anachimwa anachimwa pamaso pa allah subhanahu wataala ngakhale analakwitsa pakulankhula koma allah amasangalala ngati munthu ameneyo wabwerera kwa allah

kuti koma manja ake onse awiri ndi otambasuka koma hadithi idakamba za dzanja limodzi ndiye akuti allah tabaraka wataala amatambasula dzanja lake kulandira anthu amene anachimwa masana yani amatambasula usiku kulandira anthu amene anachimwa masana ndiponso amatambasulanso dzanja lake masana kulandira anthu amene achimwa usiku chifundo cha allah tabaraka wataala kusonyeza zoti nthawi zonse allah tabaraka wataala akula, akulandira kulapa kwa anthu hatta tatula shamsu min maghribiha mpaka na pamene dzuwa litazatuluke kuchokera kumadzulo ngati mmene timanenera mahadith amene apita mbuyomu abale ndi alongo olemekezeka mwa allah subhanahu wa taala uh, tiona kuti pakubweranso hadith ina hadith imeneyi ndi hadith imene ili yofunikira kwambiri kuti tiisunge chifukwa pali anthu ambiri amatha kuluza hope kapena kuti amatha kukhala ngati kuti asowa chikhulupiriro pa machimo amene iwo akhala akuchita kwa allah subhanahu wataala ndipo ine ndikufuna ndikuwuze m'bale wanga kuti usaluze hope usataye mtima chifukwa cha machimo amene iwe umachita hadithi ina ya abu said al-khudriyi radiallahu taala anhu

munthu ameneyu anapha anthu okwanira 99 allahu akbar akuti anapha anthu okwanira 99 fasala an alami ahli lard akuti munthu uja adafunsa za amene ali ozindikira bwino pa dziko lapansi pakuti amuthandize okay munthu ameneyu adali ndi nzeru chifukwa choti adadziwa kuti zimene ndikufunazi kuti zikadziwike ndimfunse munthu amene akuzidziwa ndi akuti fadulla ala rahib munthu uja adawuzidwa kuti apite kwa monk kapena kwa mbusa munthu amene adali wachipembedzo wa nthawi imeneyo ndi akuti faatahu faqala ndi akuti munthu uja adafika kwa munthu uja ndi adanena kuti ah, adalankhulidwa kunena kuti munthu ameneyu wapha anthu okwanira 99 ndiye adafunsa kuti fahallahu min tauba kodi ndizotheka kuti munthu ameneyu mulungu ndikumulandira kulapa kwake chifukwa choti wapha anthu 99 ndiye akuti mbusa uja kapena kuti monk uja adanena kuti la ayi ameneyu eh, machimo achuluka kwambiri ndiye akuti munthu uja chifukwa chakupsa mtimanso anatenganso chikwanje chake kaya chimene amapheracho ndikumuphanso monk ameneyu kukhala ngati tsopano wakwanirisanso anthu okwanira 100 amene wapha ndi akuti kenako ati adafunsanso nanga pali winanso amene akudziwa mwa anthu apa dziko lapansi ndi akuti munthu uja adalangizidwa kuti apite akamuone munthu wina munthu ameneyu adangokhala munthu wongozindikira chabe koma sanali otsogolera mpingo yayi ndi akuti munthu uja adawuzidwa kuti munthu uyutu wapha anthu okwanira 100 kodi ameneyu alinso ndi mwayi woti atha kupanga toba ndipo kuti munthu uja anati ee ndipo mulungu amuvomera koma chomwe angachite ameneyu ndi chakuti asamuke komwe akukhala apite ku mudzi wakuti wakuti kumeneko kuli anthu ochita ibada ompembedza mulungu akapange toba yake kumeneko munthuyu ozindikirayo muona kuti analozera pa zinthu zimene adaona kuti zimuthandize munthuyu kuti toba yake itheke adamulangiza kuti apite kwa anthu amene akugwira ntchito zabwino kutheka machimo ena timatha kumachita chifukwa cha anthu amene tili nawo amene tawandikana nawo koma titango titangochoka malo amene tikupangira machimowo ndi kupita malo ena ndi kukhala ndi independent thought kukhala ndi maganizo athu athu apadera mmene timaganizira ndi independent mind kutheka kuti ifeyo titha kukhala anthu oganiza bwino za allah subhanahu wataala ndiye akuti munthu uja ananyamuka ulendo kumapita kumeneko kuja ali pakati pa msewu pa njira imfa inamupeza ndiye akuti angelo omwe amatenga mzimu wa munthu wachi- wochita zabwino anayamba kukangana ndi angelo otenga mzimu wa munthu woyipa kuti kodi amene angatenge mzimu wa munthu ameneyo ndi ndani ndiye akuti mulungu anatumiza mngelo wina namuonesa ngati maonesedwe- amaonekedwe a munthu ndipo adafika kwa anthu kwa angelo awiri aja angelo aja adati "Eh, tiyeni tifunse kuti atithandize kuti kodi tipange bwanji ndipo munthu uja adanena kuti chomwe tingachite ndi kuyeza mtunda umene watsala komwe akupita ndi mtunda umene komwe akuchokera kuti tione kuti kodi umene uli wochuluka ndi uti ngati uli waukulu mtunda umene komwe iye akuchokera yani ochepa ndi umene komwe iye akupita munthu ameneyu atenge ang- mzimu wake angelo amene ali ochita zabwino kapena ame- a- angelo amene ali achifundo koma ngati munthuyu mtunda komwe akupita ndi komwe kuli kotalikira kusiyana ndi komwe wachokera ndiye kuti amene atenge mzimu wake ndi angelo amene amatenga mizimu ya anthu okalowa ku moto ndiye akuti mulungu allah subhanahu wa taala adalamula kuti mtunda umene udali ofikira komwe iye akupita ufupike ndipo utalike komwe iye wachokera ndipo angelo amene anali otenga mizimu ya anthu ochita zabwino ndi amene adatenga mzimu wa munthuyo allahu akbar phunziro lalikulu kwambiri limene tikulipeza kuchokera ku hadithi imeneyi kuti munthu olo atakhala kuti machimo ako ndi ochuluka chotani m'bale wanga don't lose hope uyenera kuma- kulapa kumaso kwa allah subhanahu wataala ndipo allah akukhululukira machimo ako onse ndimalizire ndi hadithi imodzi hadithi imene mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama adalankhula koma pa incident incident imeneyi ndi incident ya mzimayi mzimayi ameneyu adalakwa kumulakwira allah tabaraka wataala pochita chiwerewere ndipo uh, atachita chiwerewere chimenechi adapita kwa mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama kukapempha kuti o mtumiki wa allah ndiyerese ku tchimo limene ndachitali yani ampase haddi haddi ndi chani uh, ndi chilango chimene munthu umalandira ngati wachimwa tchimo loyenelera chilangocho pa dziko lapansi pompano mu chilango chimenechi monga mwachisanzo ngati munthu wapanga zina wapanga chiwerewere ndiye uli pa banja kapena kuti unakwatirapo mohswan ndiye kuti umayenera kugendedwa mpaka nakuti umwalire ngati munthu waba udulidwe mkono dzanja wakumanja dzanja lako lakumanjali okay ndiye munthu uyu mzimayiyu adachita tchimo lachiwerewere ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallama adamuuza munthu uja mzimayi uja kuti bwerera upite kwanu ukaone ngati usali ndi pathupi ngati uli ndi pathupi udikire mpakana pathupipo paza uzakhale kuti iweyo wamwa madzi bwinobwino ndiye kuti mzimayi uja anabwerera pamene anamaliza kumwa anapezeka kuti wamwa madzi bwinobwino wabereka anapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam atatenga mwana wake uja kuti ndabwera mtumiki ndiyereseni ndiye anamuwuzanso kuti bwerera ukayamwitse mwanayo mpakana afike pa stage yokuti azidya yekha akuti mzimayi uja anapitanso ndi kukayamwitsa mwana patadutsa zaka ziwiri anabwereranso naye mwana uja atatenga cha bread akudya yekha nde kenako mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalamula kuti mzimayi ameneyu akagendedwe mpakana amwalire malingana ndi chilamulo cha allah subhanahu wataala ndiye akuti mzimayi uja atagendedwa ndi kumwalira mtumiki sallallahu alaihi wasallam anaswalira janaza ya mzimayiyo ndiye umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu adafunsa kuti chifukwa chani mtumiki ukuswalira janaza ya munthu woyipa ndipo mtumiki sala salam adanena kuti mzimayi ameneyu wapanga toba yomwe ikanati yagawidwa kwa anthu aku madina la wasaatuhum ndithu ikadakwanira toba imeneyo allahu akbar mutha kuona kuti mzimayi uja adali mukhliswa adali mzimayi woti adatsimikiza adaziyeretsa pamaso pa allah subhanahu wataala popanga toba imeneyi monga mmene tinaphunzira muja kuti toba alhaddu kafara kuti munthu ngati wapanga tchimo lomwe lili lofunikira haddi lofunikira chilango ndiye walandira chilango chimenecho imakhala kuti tsopano tchimo lako lonse lija limafufutika timpempha allah subhanahu wataala kuti atiyike mwa anthu amene timati tikachimwa pamaso pa allah ndi kulapa chifukwa munthu wabwino kwambiri ndi amene atazapeze chikhululuko chochuluka kwambiri kwa allah subhanahu wataala kufikiranso insha allah pa topic imene ibwere kutsogolo kuno topic ya asabr kupirira allah subhanahu wataala atipatse kupirira